aa kala yathu imene yachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene zanu zikuyenda bwanji kweneko kuno kwanu ndiye ndi mmene mudatisira muja sikuti be zikuyenda kwenikweni pano pa nkhani yake kumakhala bola moyo basi sikuti tikulira zambiri nthawi yomakhumbira zambiri imeneyo inapita basi achimwene tivomereze kuti ndi mmene zinthu zikuyenera kukhalira basi kwathu kuno achimwene ndi mmene mafuta a galimoti adulira kukumakhala kubetsa kwambiri kutenga galimoti ndi kuyenda mtunda pakati pa blantyre lilongwe mzuzu komanso mangochi chinthu chokhacho chimene chikumvetsetseka ndikukwera bus zotsogola za kwezy basi ukatero umakhala kuti wapulumutsa ndalama zako zambiri kwabasi imayenda bwino kwambiri ya ofofo osadzikakamiza kutenga galimoti yanuyi kunjaku nkwadzuwa uku kwerani basi za kwezy za mtidzi lero mundithandizeko kundipempherera achimwene Sindikufuna kuti ndilankhule china chilichonse chokhudza ndale. Anthu andale amachita zina zotopetsa kwabasi. Mmene zinthu zikuyendera pakadali pano, ah, sindikufunanso kulankhula chilichonse chokhudza ndale. Panopa zafika poti, ayi kuma apilo za milandu, ayi koma tawachotsa auje, ayi taikapo auje, chipwirikiti chokhachokha achimwene. Kumafikanso podabwitsa kuti kodi ndiye kuti zinthu zakezi mukuti ndiye kuti zikukhala bwanji kwenikweni? Ndiye aah ine sindikufuna kuyankhulapo kanthu. Akamaliza ma drama awo amene akupanga atiuza. Koma zafikapa zafika pomatimvetsa chisoni amwene. Komanso zafika pomapereka chikaiko kuti kodi ndiye kuti mwati zimenezi ziyenda bwanji kwenikweni? Chilichonse chimene chichitikecho tichiona kuti chikukhala bwanji achimwene. Ndikudziwa mumadzifunsa kuti kodi Obwande nanga Bebe ndiye kuti pano akutani? mu zonse zimene zikuchitika kwanuko akuti bwanji bebe aa zokhazokha tukambazo achimwene paja lerotu ndikufuna kuti ndisalankhule china chilichonse chokhudza ndale tsiku lina lake ndikakondwa kwambiri ndidzalankhulapo achimwene kwathu kuno kuchitikanso zina zambiri zimene chifukwa cha izi za ndalezi zimapezeka kuti zikukwilirika amwene mukudziwa inu kudalengezedwa kuti ayi obwande ndi mmene zinthu zake zilili Tipereka kenakake kangachepe kwa mabanja amene adakhudzidwa ndi namondwe kuti mu nyengo iyi yovuta zachumayi tikhale ngati tawagwira dzanja ndiye kunali kuombera m'manja kuti hee! Koma ngati zikuoneka mutu wake monga mwa nthawi zonse achimwene zikulowa kukondera. Kodi awa amachokera kuti? Amachokera mtundu uti? Nanga mpingo wawo ndi wa mtundu wanji? Wa mtambomtambo kapena wofiira? Ntchito yabwinobwino kuti imene imanena kuti ipindulire anthu ovutikadi, ena akalowetsapo zawo achimwene? Aaa kagulu kameneko kamanyoza kwambiri abwana, osakapatsa nawo ndalama zimenezo kaone kachita bwanji. Anthu enieni ovutikitsitsa amene alibedi mtengo ogwira ndiye kusiyidwa kunja kutali! Olandira nkukhala anthu oti kutheka ali nako akhoza kugula chikalata chawo kupachikira pa nyumba zawo. Kwathu kuno zachinyengo zikuoneka kuti sizidzatha amwene. Panopa nkhani zachinyengo tayamba kuzisandutsa ngati zenizeni zabwinobwino amwene. Pologalamu yogulitsa mbewu ndi feteleza zotchipha, ena amachita kumakuwa poyera mumtajamo, Aliyense amene akufuna kugula mwachangu kwambiri ndiye kuti mudziikapo ma teni sauzande pamwamba ndipo mzere wanu ndi uwu! Teni sauzande ya chani? Haa yachiongola nsana amwene tugwira tumagobo Bwande mwamva musamangoona chonchi ntchito yawotu imene adalembedwera koma akufuna anthu osaukafe kuti tidzilenganso kena kake mmanja kuwahonga zimenezi ndi zimene achimwene zikutivuta kwathu kuno katangale tikumamusandutsa kukhala zinthu zabwinobwino basi opandanso oti mfweeyi bungwe la katangale linabushala kale kale! Mwina mwake lidzayambanso kuthamangathamanga m'moyo winawo, koma panopa a Bwande inu. Tatiyeni tizingodya nsima ndi ndiwo basi. Zilipo zambiri zimene zikuzondoka zimene adindo apanga chisankho chokhala chete, osachitapo kanthu, ali duu! Nnapita kutauniko achimwene, kunabwera zina zimene ana ang'onoang'ono akumachita kutauniko. Anatu ang'onoang'ono a zaka 9, ena 12, mwina akuluakulu kumakhala zaka 15 kapena 16. La Mulungu lililonse akumakumana m'sitolo zikuluzikulu m'taunimo kumagula mimowa yawo. Zija kalekale ankati mowa usagulitsidwe kwa ana ochepera zaka 18. Zimene zija zidasiyika amwene. Pano ana ang'onoang'ono onunkha mkaka wa m'mawere a mayi awo, tiwana tosapola ndi pamchombo pomwe, timakagula mowa m'sitolo zikuluzikulu kwathu kuno opanda owaletsansoyi. Ndiye akumaphunzitsana uchidakwa. Ndiye akumaphunzitsana kukoka fodya wamkulu. Kuphunzitsana kununkhiza mankhwala ozunguza bongo. Zonsezi zikumachitika ndithu pambetete opanda wina aliyense okhudzidwa. Ndisaname achimwene ndinati phee kulingalira kuti kodi ndiye kuti Nyasalandeyo ndi Nyasalande wotani amene tikumanga? Tiwana ting'onoting'ono tatikazi ndi tatimuna tikumakhala mbwee m'mizindamo kumathero a sabata kumachita zinthu zoda mutu zimene kalelo tinkangozionera m'makanema Sindikudziwa kuti makolo tsopano avomereza kuti umenewu ndi moyo umene ana masiku ano akuyenera kumakhala, moyo womagwiranagwirana m'malo amene amayambitsa moto m'thupi. Ndisaname, n'taona zoterezi zinandikhudza. Ndimadzifunsa kuti kodi ndiye kuti a Sembule zimenezi akumaona koma? kale mapolisi kumakhala kuyenda mmalo monse mogulitsira delunde kutaya mbiya zonse za kachaso kugwiranso ofulula kachasowo koma sizimatheka mwana osakwana zaka 18 kulowa ndi kugula mowa kale sizimatheka mowawo ndikumamwedwanso pamtetete pampita podutsa anthu aliyense akuona Chingambwe chinali ndi malo ake okhwewera osati paliponse utsi phaa! Ena osalakwa kumapezeka kuti akusuta nawo n'kusadziwa. Zimene zidachitika kuti chikhalidwe chimene chija chisokonekere mpakana pano sindimatha kumvetsa achimwene. Ndikumangokhalabe ndi mantha kuti kodi ndiye kuti tikumanga Nyasaland otani? Ngati ana a dzaka 12 akuyambiratu kukoka chamba, kumwa mowa mwauchidakwa, kodi podzafika dzaka 32 adzakhala ali pati? mapapo awo, ziwindi zawo, m'zaka 20 kuchokera pano, dzakhala zili pati? Pakadali pano, tili kale ndi chiwerengero chochuluka kwambiri chokhudza nkhawa za m'malingaliro. Tsiku ndi tsiku, tikutaya achinyamata ochuluka amene akumadzikhwetsa pa nkhani zosiyanasiyana. Zinatu mwa nkhani zimene zimatisautsa m'malingaliro zimakhala zimenezi. Ana ang'onoang'ono kuyamba kumachita makhalidwe achilendo bongo bwawo busanakhwime utsi wa boy thamanga nkumayenda m'bongo bwawo bwanthete akafika mulingo wina wake basi ndikumaona kuti dziko lapansi lawada sakuyeneranso kukhala ndi moyo ndithu tinangokhala kuti ifeyo bwantasafe kusukulu sitidapiteko komabe zinazi achimwene timaona ngati zikadakhala bwino adindo akadalowererapo kuti tipewe mavuto amene akhale akumabwera kutsogoloko chifukwa talekerera pakadali pano. Nchifukwa chake achimwene lero lino kusukulu akuluakuluwo akangoyerekeza ana kuwamana mpunga, basitu akumaona kuti chinthu chabwino chimene angachite ndi kuwotcha sukulu yawoyo, kuimbaulira, kuyibulitsa ngati chimanga cha kachiswe pa nthukutira ya ndowe za ng'ombe. Umenewu ndi m'bado umene tikukuza achimwene, m'bado oti ukumapita ku sukulu bwinobwino, kuphunzira bwinobwino, koma ntchito ndi kuvutitsa kwabasi. Uchidakwa osaona nawo nthawi. M'mawa uliwonse kumapezeka chimunthu chophunzira bwinobwinotu chili ndengu, ndengu, ndengu, za ntchito osayendansoyi. Kumudzi makolo osawathandiza, mmutu kumakhala mukuyenda za delunde basi. Zipatala kumazunzika ndi kuthandizapo pa matenda osiyanasiyana amene akanatha kupeweka tikadagwirana manja. Ndithudi ofunika kuchitapo kanthu. Tikukuza m'badwo umene ukubwerako udzatukwana mafupa. M'badwo umene udzapita pa chiliza chathu ndikumachigumula kwina kukulalata anagona apayo anali wausero kwambiri tikuzunzika ifeyo chifukwa cha mdala ameneyoyo kumpirako paja sabata yake ndi imeneyi nthawi yakwana amwene sabata ino tichite "Oh, kwawo kwawo gule kwawo gule kapande kwawo gule ukavinavina umafunika usiyire anzako bwalo ena avinekonso. Kodi ndi chiyani chimene chakanika kuchitika m'zaka 19 chimene chikhoza kutheka pakadali pano? A Mgabe akumpika mapaziku anali nayo nthawi. Pano tsopano nthawi yatha tivomereze. Ku Machinjiri mu mzinda wa Blantyre nkhani ya msewu ndi mm, mm, mm, mm. ayi ayi ndithu mabwana